Popitiriza ndi ntchito yotumikira Amalawi mopanda mantha mu dziko la democracy, mundilolenso ndikakupatseni moni Amalawi kwina kulikonse kumene muliko lero pa 26 March 2024. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene adabadwira ku Chiyawo, makolo ake ayawo, iyenso ndikuzakhala Muyawo. wochokera kwa Njeza TA Mabuka amene sindimapanga mantha konse ndipo sindimanyumwisidwa ndi munthu, president wa anthu osauka muno m'Malawi woyamba komanso president wa gulu la Malawi First the People First, gulu limene limangoima pa chilungamo ndipo sitimanyengerera munthu. sitimapsyatira timangolankhula chilungamo kuti amalawi apeze mtendere mu ziko lawo chifukwa siwonse amene angalankhule ndipo owalankhulira ndi ife amalawi first siwonse amene amapita kumaliro ndikumakalirako Ena amapita ku maliro ndi kumakalira komanso ena amapita kukasangalala, kukadyako nyama, kukadyako nkhuku. Chimodzimodzinso ntchito imeneyi yotumikira Amalawi imene timadzudzula boma, imene timalankhula nkhani zosiyanasiyana ndi cholinga kuti munthu wakumudzi wosauka akasimbe kapena akapume mpweya wina, akapeze polilira. Enanso ntchito imeneyi aguliridwa nayo magalimoto, ena apatsidwa nayo mamiliyoni, ena tikunena pano akudyera nyama m'mafiriji mwawo mwadzaza nyama chifukwa cha dzina la Bon Kalindo. Choncho mudziwe kunena kuti ntchito imene tikugwirayi ngakhale tikuti tikukutumikirani inu, koma ena kuseriko akudyerera nayo, ena alemera nayo, ndi dzina lokhali la Bon Kalindo. Motero kuti ine ndimakondwera kwambiri anthu ena akamapanga upo wawo ndikumafika saizi yokandiyika ine pa TV, amene ndili wodedwa kwambiri ndi boma, kuti nkhope yanga isaoneke paliponse ngakhale pa mbc koma mulungu amapanga njira yokuti nkhope ya odedwayo ikaoneke ndipo iyi ndi saini yoonesa kunena kuti munthuyo pang'ono ndi pang'ono akukondedwa ndi amalawi ndikakuthokozeni nonse amalawi komanso mtundu wakwathu wachiyawo a pamene munamva kunena kuti pali gulu lina limene likuzitcha kuti ati la making mafumu amene alandira ndalama kuseri ndi cholinga kuti ati akufuna athese chiwanja cha ayawo inu amalawi mwandiyimbira mafoni mwanditumizira mameseji makamakanso ochuluka ochokera ku mangochi ochokera ku Dedza, ku Lilongwe, ku Kasungu, ku Salima, ku South Africa komanso madera osiyanasiyana kuphatikizako kwathu ku Mulanje kumene ndinachokera ine kwa amayi anga achiyawo kunena kuti achimwene musayankhe musayankhe amenewo ni mazi anandolo anthu amene achawo tiayankha tokha ndipo ine ndine ndani kuti ndiayankhe anthuwo, ngakhale kuti zoyankhazo ndinali nazo zambiri ndipo ndikanaasuka koopsa, koma ine ndine mwana wa mwambo amene ndinavinidwa, ndinapita ku jando ndipo ndinaphunzirako mwambo onena kuti pamene walangizidwa uzisatira zolangizidwazo ndipo ineyo makolo anga nonse azichimwene anga azilongo anga abale anga nonse amene mwandiyimbira mafoni mwatulusa ma vn zikomo kwambiri ine anthu amenewo sindiayankha ngakhale anena kuti ati ineyo ngati sindipepesa ati ati aoneni mulungu iyayi nkhaniyi sikumukhudza mulungu iyeyo mulungu angokuonani inuyo koma ine ndili ready mu china china chilichonse ndipo palibe amene angandiopseze koma pofuna kulemekeza anthu amene ine ndili wawo chifukwa inetu ndine wa amalawi ndipo amalawiwo ndi amene andilangiza ine kuti ndisayankhe ine pofuna kuwalemekeza amalawi anthu amenewa sindiayankha ndipo zikungowapweteka mu mtima mwawo chifukwa ine ndine wa amalawi ndipo ndizasatira zimene amalawi inu mwandiuza. Tikamanena kunena kuti muona zoopsa, muona zinthu zimene simunazionepo pa moyo wanu mu chaka cha 2024 amalawi amene ena amene simmakhulupirira mwina panopa mwayamba kukhulupirira kunena kuti the DC ankanenadi zoona kuti 2024 abale tiona zinthu pang'ono ndi pang'ono mwayamba kuziona zinthu. Koditu kulitu makampeni omachita kumawatuma anthu kunena kuti lankhulani loto lakuti, kupasana anthu ndalama kuti kaneneni zakuti. Iyitu ndi 2024 pamene tikupita 2025 abale anga. satana akuyenderani ndipo ndiwofunika mulimbe amalawi muvale zilimbe mugwire chimene inuyo mmachikhulupiriracho chifukwa posachedwa pompano kuyambika zinthu zimene inuyo pa moyo wanu simunazione anthu akupanga kampeni yowopsa anthu akupasana ndalama kuti pitani mukalankhule zakuti kuti zioneke mwakuti pitani mukalankhule statement yakuti yakuti kuti zioneke mwakuti kuti zimveke mwakuti koditu 2024 tikamapita ku 2025 muona zambiri abale anga ndipo mungofasa Masiku apitawo President Chakwera analamula kunena kuti maboma 23 ndi amene akhuzidwa ndi njala kwambiri, amene akhuzidwa ndi dry spell ndipo boma lalamula kunena kuti malo amenewa kapena maboma amenewa athandizidwe. Iyi ndi nkhani yokongola kwambiri ngakhale yabwera mochedwa chifukwa nthawi yomwe ija mbuyo muja ndi pamene akanachitira declare disaster koma sitikuziwa kuti kodi usogoleri wathu umaganiza bwanji kudikirira kuti anthu avutike kaye kenako pamene anthu akufuna kuti azitola kachimanga kawo azipanga mtibule ndi pamene akukachita declare disaster koma anthu atavutika kale komanso Kodi mmene mavuto alili m'Malawi muno ndi maboma 23 okha basi? Chifukwatu penapake ndi chifukwa che president amafuna azikhala ndi omulangiza, ma advisors, mmene alili Malawi leroli osanenanso kuti ndi maboma 28 kapena I mean 23 ayi. Akanangonena kuti boma dziko lonse la Malawi lagwidwa ndi njala. dziko lonse la malawi ndi disaster tsopano tikuyenera kuti mabungwe ndi ma individuals ofuna kuthandiza athandize dziko la malawi ine chokagamulira kuti maboma 23 woka sindikuchionapo ine ndikanakhala ine kuti ndili pafupi ndi pulezidentiyo ndikanamunong'oneza ndikumuwuza kuti mutukwanidwa chifukwa anthu anayamba kutukwana kale ndipo izi zimene mwapangazi mwapanga mochedwatu mukanangonena kunena kuti dziko lonse la Malawi lili pa umphawi wa zaoneni chifukwa aliyense okhala mu town okhala mmuzi palibe kusiyana ngati mwina pali kusiyana ndiye kuti ndinu andale amene mukudya mapwemvupwemvu ndalama zochuluka za boma zimene mukuba ndi pamenetu tikhoza kunena kuti pakusiyana koma mmene alili Malawi leroli palibepo zotchula maboma 23 Achimwene mukanangotchula kunena kuti ziko lonse la Malawi lili pa disaster, lili pa mavuto azaoneni. Komanso ineyo sindimamvesa kuti kodi kapena mwina ndili ndi vuto ndine? Masiku apitawo president wa ziko lino anapanga phwando la matimu ochokera kunja anapita nawo ku state house anthu anakadya kumeneko anthu anawononga ma billions kunamwedwa zakumwa zakudya ma transport chani zonse anapanga ndi president wa dziko la malawi koma pangopita masiku awiri ndikukapangisanso msonkhano wina wa atolankhani ndikumakanena kunena kuti dziko lino lili pa umphawi. Mukufuna kuti ma donors ndi ma individuals atitenge serious kapena akuone ngati ndizocheza? Chifukwatu munthu opemphapempha samapanga phwandotu. Munthu wopempha samapanga sadaka. Lero munthu wapanga birthday yako, wazunguza town yonse, nyimbo zaimbidwa, mamawa wache ukazuke ukapite kunyumba ya aneba ukanene kuti ndigaireni ufa, ndiye kuti anthu akutenga kukhala serious? Tiyeni bwana zinthu zina mukamapanga muzipanga moganiza, chifukwa inu simukanapanga phwando la anthu amene aja ndikuliika pa TV, ndipo izi zojambulajambulazi Iii anthu andale ndipo kaya camera yi munaimva kukoma. China chilichonse mukufuna kuti anthu aone pa TV. China chilichonse muka muku olo muku mukuperekatu olo thumba la chimanga limodzi mmafuna kuti camera ione. Mukuiwala kunena kuti Mulungu ananena kuti chimene chapanga mkono wamanja wamanzere usaone. Koma inu anthu andale ee! Ayi Mulungu akuyendereni mwapaderadera and ine sindikuzionapo nzeru kunena kuti munthu ukapangise phwando anthu akadye kenako after two days ukanene kuti ine kunyumba kwanga kulibeko ufa. Ndikuona ngati kuti ma individuals komanso ma donors akhoza kulitenga dziko lino kuti mitu yathu siimayenda bwino chifukwa mmene zililimu uh, ine sindikuonapo nzeru kunena kuti after kupanga phwando ndiye lero limukanene kuti dziko lila- lagwidwa ndi njala tikufuna ma donors atithandize Ayi, phwando limene lijalo silikanakhalapo poganizira mavuto amene akukumana ndi Amalawi. Koditu tikamanena kuti Amalawi akukumana ndi mavuto, ndikunenatu ine ngati wobadwira kumudzi, chifukwa mwina enanu simunabadwire kumudzi ndikuona mmene ulili kapena mitsitsi ya umphawi mmene ilili, koma anthu akuvutika m'Malawi muno koopsa. Ndipo tikamaona anthu ena akupita pa ma TV ndikumalankhula za mbwerera, kumalankhula ngati kapena kwawoko akudya bwino, kapena anthu awo akudya bwino, iwonso okhala mafumu, umangoimba m'manja phuu, kunena kuti koma satana anadusadi wapansi muno m'Malawi. Koma ndalama, ndalamadi inampereka Yesu. Chifukwa anthu amene anali patsogolo, akanayenera kukhala patsogolo ndikumamuuza president uja mmene zikuchitikira mu dziko muno, analitu mafumu. koma mafumu athuwo ndi amene ali patsogolo kumamunamizanso president kumamuuza kuti zonse zili bwino. Atsogoleri a mipingo ndi amene ali patsogolo kumamunamiza president kuti zonse zili bwino. Atsogoleri a chipani ndi amenenso ali patsogolo kumamunamiza president kuti koma ndiye ku Malawi kuno anthu akudya bwino. koma ku malawi kuno apresident ngati- apresident ngati mmamvera ma VN anga anthu akukunyozani koopsa anthu akukutukwanani koopsa ndipo anthu alibe nanu chidwi chokuti akhozaso kuzakuvoterani 2025 mukanakhala ena anzeru mukanayiyang'ana nyumba yanuyo kawiri muone kuti kodi chimene chavuta ndi chani chifukwa anthu amene akuzunguliraniwo akukunamizani koopsa. Thawi zina nnakuwuzani mbuyomu kuti muzitha kutenga galimoto mwa chinsisi ndi asilikali anu awiri ndikuyenda nokha galimoto imodzi opanda olo a polisi. Kodi angakupheni inu ndi ndani? Palibe angakuphenitu. Muyende mwa chinsinsi Ndiye muone mmene anthu akuvutikira muno mmalawi. Inutu mukhonza kuchita resign siku lomwelo. Mukhonza kubwera kumeneko jeket yanu itazaza ndi misonzi poona mmene anthu akuvutikira muno mmalawi. Choncho musamanamizane kunena kuti zonse zili bwino pakana kumatenga ndalama ndikumakagawa ku karonga kumazigawa ndalama kugawa kwa anthu ovota kodi akanakhala kuti amene ajawo apanga zimene zija anali a dpp apanga zimene zija anali a aford apanga zimene zija anali a udf apanga zimene zija anali a utm apanga zimenezo anali a chipani china chosaziwika lero sitikanamva kunena kuti candidate amuchita disqualify Inunsotu pena pake a mec mukupanga zinthu za usiru kwambiri zomakondera boma tikumakuonanitu tinkakutengani ngati ndinutu a nzeru amene muti mupulumuse zikoli koma zikuonekanso kuti nanunso a mec mwayambaso ija yomafuna kuti muzikondedwa ndi mabwana anu mmene amapangira ena ambuyomo muziwe kuti ili ndi ziko ndipo ziko la malawi la lero amalawi anachenjera amalawi akuona patali kwambiri patalitu ndipo palibe amene angampusise mmalawi ndi chifukwa chake mwaona mipingo ina ngati ya ccap akhristu kumeneko ayamba kuukirako chifukwa amalawi anasukusula inunso a ccap inu makamaka inu a juma a general secretary mukuyenera kuti mukonze nyumba yanu. Nkhondo zinayambira kuja kumatchedwa kumpoto, ku Balaka, ku Namiyango, uh, ku malo osiyanasiyana anthu akumenyana akupanga ndewu mu CCAP mukuyenera kuti muyitanizane emergency meeting mukambirane nyumba yanu sili bwino mukukhumudwisa akhristu kwambiri. Mwanyanya kunyenga azibusa, zibwenzi, kupempha azibusa. Komanso mukamasankhana maudindo anu mmafuna kuti musangalase amene anakuvoterani ndiye muwapase ma, ma ccap kapena matchalichi a mtown enawo muziwatumiza kumizi ndipo tikunena pano azibusa ambiri akuzunzika koopsa masalale awo ochepa ngakhale njinga imene alibe mwina mbuyomu Gama anayeserapo nzanu anachoka uja Gama anagula njinga kaya zinali 16 zoka kaya zinali 8 zamoto kuwapasa azibusa koma azibusawo akuvutika ngakhale ena akupanga moyo wosamveka bwino moyo wosakhulupirika mbusa ndithu kukakhala pa tavern kumamwa chibuku mbusa kumakhala ndithu kumapanga uhule kumangosintha akazi kumafunsira akwaya kumafunsira azimayi amvano zopangisa manyazi mu ccap tu ndiye mukawaona a Namiyangowo atalusa akulusa pa chi- pa chione mukawaona anthu akumenyana ndipo siku lina mukapusa mpingo wa ccap yo uzathapo amalawi anasukusula inunso mipingo ina mutengerepo phunziro mmene zi- zimene zikuchitika ku ccap izi chifukwa zimenezi si saini yabwino ya dziko pulezidenti wasokonekera zikuchedwa nthunso azibusa asokonekera china chilichonse m'malawi muno chasokonekera kodi ndiye kuti amalawiwo akapumira pati chifukwa ngati amalawi ali ndi kopuma ndiye ndi kutchalichitu sono ngati kutchalichiko kukupangika mbwerera adzapitanso kuti Born Kalindo. The DC. Mwana woopsa kwambiri amene ena sakugona naye tulo. Ndipo ndidzapitirira kunena chilungamo ndipo olo kukhoti ndili ready kupita koma kuti ine ndingakupepezeni haha, mutadya ndalama koma ndiye mwaupondatu akuluakulu a ndevu zawo ndikumakanena kuti ati ine ndiyapepeze simmandidziwa eti